Mwadzuka kumeneko, kuno tadzuka. Ah, tikumapanganabe check anzathu ku South Africa. Nditu kumenekoko kwabwera uthenga kuchokera kwa munthu wina wa ku South Africa komweko, kutumizatu kunena kuti chonde chonde ku boma ukoko la Malawi tathamangitsani zinthu sizili bwinotu. Akuti cha ku Mossel Bay komwe kujatu kumene kunapezeka zonena kutitu waphedwa mwana uja. Eya waphedwatu mwana ujayi ndi anthu akomweko uja ngati apha mwana wawo yemwe eh ku South Africa kumeneko chifukwa chonoti akuganizira ndi obwera ndiye kuli bwanjino anthu omweno ndi obwerawo ayitu akuti amalawi asungidwa chapenapake timve limodzi eh, mabasi akuyenera athamange kumeneko akawatenge akutero ndiye timvera limodzi kuchokera kwa Kandala kuti basi eya abweranso ndi update ina

ameneyo ndi councilor andrew gumame akuluakulu amene simunamvetsetse mwina poti chizungu chake cha munthu amene ndi councilor wandiimbira foni then nampempha kuti tatumizani voice note yokuti amalawi amve councilor ameneyu ali kumeneko ku mossel bay kumene kukusungidwa amalawi councilor amene ndi amene akuyang'anira kumeneko community hall imene akusungidwa amalawi nde councilor-yo akupempha mumumve wandiwuza kuti amwene mupemphe boma lakwanu lipange fast track mutenge anthu anu kuno chifukwa moyo wawo uli pa chiopsezo tikuwasunga ali malo koma malo ndi a community ndipo community it can rise up again kuzapanga attack anthuwa chifukwa mmakwalalamu akuyankhula kuti anthuwa tikuwasunga kuno ncholinga chokuti zikazizira abwererenso kuti mmakwalala chimene anthu a mmakwalalamu sakufuna akufuna kuti anthu asaonenso azipita ndiye miyoyo ya anthuwa ili pa danger chifukwa anthu akabwera akapanga rise up ndikubwera kuzapanga attack we're not gonna be able to control sitikwanisa kuwateteza anthu anu please yankhula- yankhula ndi anthu akwanu boma lakwanu atsogoleri akwanu embassy yakwanu mupange fast track anthu apulumuke mwamumva nokha mkuluyu zimene akuyankhula akuluakulu kunoko on the ground zinthu sizili bwino ine ndikupempha minister of foreign affairs ambassador athu aku embassy nonse mwaumva uthengawo please akuluakulu zinthu sizili bwino pangani fast track mabasi abwere komanso china chimene ndingapempha akuluakulu ine ndakhala ndikupanga rekodi mayina a anthu panopa mwina ali pa thamangira 1500 anthu amene ndalandira mayina okuti konsekonse si dera limodzi madera ambirimbiri amene ndalandira kuti anthu akufuna kupita koma chimene ndingakupempheni akuluakulu ine sindikuyitanitsa ndalama ina iliyonse ndikumva anthu ena kuti akuyitanisa ndalama kuti ife ndamene tikupanga za mabasi palibe akupanga za mabasi mabasi sadafike munthu asakunamizeni kuti azikuzani kuti perekani ndalama akulembeni dzina kuti mukakwere basi limenelo ndi bodza musapereke ndalama kwa wina aliyense ine sindikuyitanisa ndalama I'm just helping kupanga fast track kuti aboma akhale ndi list ndi namba ya anthu amene akuti awathandize akuluakulu kuli anthu ambiri m'madera ambiri amene akulemba mayina koma osawapasa ndalama boma silikufuna ndalama ya munthu kuli mabungwe ndi boma amene akugwirizana kuti atithandize anthu kuno kubwerera ku malawi komanso china chimene ndingapemphe akuluakulu amene muli ndi ndalama amene muli m'madera ma hotspot ngati muli ndi ndalama zoti munganyamuke nyamukani musadikire kwambiri amene muli ndi katundu ngati muli ndi ndalama tumizani katundu chifukwa mabasi abomawo akabwera simuzanyamula katundu ndi chikwama chimodzi zikwama ziwiri anatero koma nkhani yoti mabasi abwera liti please akuluakulu ife sitidauzidwe ena mukumabwera kumatifunsa mabasi afika liti mabasi afika liti abwera mabasi koma ife sitidauzidwe kuti mabasi afika liti nde musatide musatizonde komanso ife sitikuyitanitsa ndalama wina asakunamizeni kuti kinkusha akuyitanitsa ndalama ati ndikulembeni dzina limenelo ndi bodza mukanire ndipo musapereke ndalama ndalama imene kuti kuti mugwiritse ntchito yanu ina yofunikira pa moyo wanu akuluakulu ineyo ma xenophobia attack amene achitika mdziko linoli ndapangapo witness angapo koma iyi ikubwerayi kwenikweni ndi ina ina akuluakulu itha kukhala yovuta kwambiri ngati sipapezeka solution ndimakhala ndimabwereza tikhale osamala ku chatsworth durban ndamva kuti kunavuta kumeneko kwambiri boma likututa kwambiri anthu zikuoneka kuti community kumeneko yauza aboma kuti atengeni anthuwa muzipita nawo mwatumize mmakwawo azipita sitikuwafuna kwawo ku Mayville Chatsworth ndamva kuti kumeneko kunavuta abale anga let's be safe that side Kenwood Durban imene malo okuti sali bwino nde kuli Mossel Bay hotspot ina kumeneko ndiye kuli West ndikuja kwaphedwa mwana kuja ndiye kuli madera ena ndi ena amene avuta koma akuluakulu tonse sitingapite pakamodzi chimenecho ndiye tichiku- tichi- tichi- tichi- tichike mtima mwathu komanso tiye tionetsetse kuti amene tikufuna kupita ndi amene tavutikadi zenizeni chifukwa pali anthu ena tikungotengera advantage yofuna kumapita kumudzi please yuzani ndalama zanu mudzipita musaphangire malo anthu amene avutitsitse avutika kwenikweni tikumva kuti ku chatsworth uku malandlord akana ndalama kulandira mwezi nde watha anthu sanalipire renti akuwauza zoti azipita ma Mossel Bay madera ambiri anthu a- malandlord awo akana kulandira ndalama ndiye muganize kuti munthu azilowera kuti nde wina wake uli kumalo kwa sefu kwabwinobwino koma ukufuna kuti udumphire basi uzipita munthu amene agona mchire azikhala kuvutika kuli anthu ena agona mmaholo mwamva kale m- uja ni voice note ija anthu agona mmaholo anthu akugona m'masukulu zimenenso eni ake a dziko lino zikuwanyasa akuti mudzipita masukulu ndi athu si anunso maholowa si a- si anu ndi athu nde please aboma pangani fast track a minister of foreign affairs please pangani fast track aku embassy please pangani fast track ngati pali njira yokuti mungathe kutumiza ma local buses akonkuna awachose anthuwa kumadera kumene aliku mukawasunge ku embassy ko mukudikira mabasi anthu akasungidwe ku embassy ko mukudikira mabasi chifukwa cizedi tisaluze miyoyo ya anthu komanso amene muli ndalama zoti munganyamuke nyamukani akuluakulu komanso aboma ngati mukuona kuti mabasiwa achedwa kapena za forex zikuvuta kuti mupangane transact za ma buses kodi sizingatheka amabasi amene amabwera ku malawi mwalipire mmakwacha anyamuke azayambe kunyamula anthu kuno please ngati tikumva zotere zotere zikuti zili zoona tikudziwa dziko lija likuvutika forex ndekuti ipange transact dziko to dziko pamfunika forex ngati yavuta kodi simungauze amabasi amene amabwera ku malawiwa aku malawiwa nkuwapasa mmakwacha abwere azayambe kunyamula anthu kunotu zinthu sizili bwino anthu miyoyo yawo ili pa chiopsezo mazulu ndi anthu okuti samaopa kupha munthu ndingoti anthu akuno samaopa kupha munthu utha kuwadyesa panopa two minutes kutembenuka kukupha kuwamwesa mowa iwo nkutuluka msanga kukakudikirira pansi kukupha nde kuno please akuluakulu ngati amba kuphana okhaokha kuli bwanji ife ngati amba kuukirana okhaokha kuli bwanji ife Ngizwe Mchunu Phakelumthakathi panopa akuyamba kuyenda ndi mabodyguard akuopa kuphedwa ndi anthu awo omwe panopa matsonga mavenda matswana masuthu mashangani ayima pamodzi against mazulu zinthu zokuti zitha kuchitika zoopsa anytime